an ko n'i t'a ɲɛ dɔ fɛ yen n ko sen bɛ ka yɛlɛ don yɛlɛ i ka t'i jɔ fɔ a sanfɛ i ka san lajɛ i ka dugu lajɛ n'i m'i don yɔrɔ dɔn pewu i mana da fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la da dɔ in de la i yɛlɛla cogo min na o de ɲini i ka jigin sinɔ fɛɛrɛ kura in ni bɛnsɛma ma k'a ra bɛnsɛma dun tɛ k'o ra nansara mugu o ma kɛ bida ye arabu bɔmu ma kɛ bida ye nka anw ka kɔrɔtɛ kɛra bida ye ee bɔmu min filɛ irisiw bolo nin ubiyɛn bɔmu min bɛ nansaraw bolo ko nikilɛri bi yadɔ a duti kɔni tɛ maa si la a delila ka ci ko kelen kɛ diɲɛ kɔnɔ ɔ dɔnnikɛlaw yɛrɛ ka fɔ ma min cira japɔn fɛn min bɛ tiɲɛni kɛ bɔmu in kɔnɔ a kilo kɛmɛ ni bi duuru de tun b'o kɔnɔ min bɛ irisiw bolo bi a tɔni kɛmɛ fila de b'o kɔnɔ ne balimakɛ ne balimamuso a lamɛn ka ɲɛ dɛ tɔni kɛmɛ fila o de b'a kɔnɔ moro kisɛ min filɛ kufa bolo a b'a ci a bɛ jugu faga cogo min a bɛ se ka ɲin faga ten k'a sɔrɔ a tɛ bɔmu min bɛ nansaraw bolo bi u tɛ se k'a fɔ k'u b'a kɛ ka jamakulu min mɔgɔ kelen pe si vise jamana dɔ kan k'a ci ko a ma se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ u yɛrɛ sago ye bi n'i ko caman ma ko e mali k'an ka wale ɲuman dɔn jo ye n'u ma boli ka taa alimami kɔrɔ dɔ ta ka na yiri la u bɛ taa pasitɛri kɔrɔ dɔ yiri la ubiyɛn ayiwa n t'a si dɔn u bɛ taa dɔ kɔni yiri la mɛ a ka gɛlɛn n'i ko ko ka t'o yiri la k'u bɛ taa anw ka dugu kolotugula ŋana dɔw ta ka na yiri la u bɛ taa anw ka dugu cɛkɔrɔba dɔw ta ka na yiri la minnu ni denbana o denbana n'a juguyara i bɛ se n'a ye u ma u b'a mabasi u bɛ taa an ka dugu donso kɔrɔba dɔw ta ka yiri la hali minnu bɛ fiɲɛ dɔn k'a fɔ ɲinan a ye denmisɛnninw kɔlɔsi fiɲɛbana bɛ yen a kan'u ko fitirida fɛ a kan'u ko su fɛ fitirida ninnu bɛ kuma wɛrɛ an da sa aya a hakɛ to y'a mɛn olu minnu tun kan ka kɛ kalanbulon ye anw k'an banba o la a y'o bɛɛ gosi an bolo k'o bɛɛ tɔgɔ ye bida ɔ bi an ka bidaw ra bida lɔjɛ ta da karamɔgɔ moro an ka an ka manden karamɔgɔ ɲininka o la ko bɔmu min filɛ irisiw bolo nin ubiyɛn bɔmu min bɛ nansaraw bolo ko nikilɛri bi yadɔ a duti kɔni tɛ maa si la a delila ka ci ko kelen kɛ diɲɛ kɔnɔ ɔ dɔnnikɛlaw yɛrɛ ka fɔ ma min cira japɔn fɛn min bɛ tiɲɛni kɛ bɔmu in kɔnɔ a kilo kɛmɛ ni bi duuru de tun b'o kɔnɔ min bɛ irisiw bolo bi a tɔni kɛmɛ fila de b'o kɔnɔ ne balimakɛ ne balimamuso a lamɛn ka ɲɛ dɛ tɔni kɛmɛ fila o de b'a kɔnɔ TNT bon a duti kɔni tɛ maa si la bilen n ko duti tɛ maa si la k'a bolo ɔ mɛ e ka taa an ka karamɔgɔ dɔ ɲininka ko ko bɔmu min bɛ irisiw bolo ko bida don wa a b'a f'i ye ko kuranɛ ma kuma o kan i b'a fɔ ko ko marifa kisɛ min bɛ kufa bolo ka ala dɛmɛ a ka baara la ko est ce que fɛn min bɛ kisɛ in kɔnɔ ni nɛgɛ in bɛ se ka pan ka taa mɔgɔ tigɛ k'i sɔgɔ k'i faga ko bida don wa a b'a f'i ye ko non ko ale m'o yɔrɔ ye kuranɛ karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛ yeli ma dɛ bi ma don wolofin na ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ bida nin kan n'u ma bɔ ka bida in kuma den yɛrɛ yɛrɛ walawala kuwa cɛ ko bida in ye caman ci an bolo sa moro kisɛ min filɛ kufa bolo a b'a ci a bɛ jugu faga cogo min a bɛ se ka ɲin faga ten k'a sɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ la bɔmu min bɛ nansaraw bolo bi u tɛ se k'a fɔ k'u b'a kɛ ka jamakulu ubiyɛn mɔgɔ kelen pe si vize jamana dɔ kan k'a ci k'a ma se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ u yɛrɛ sago ye ɔ nka moro e k'i miiri bani kɔrɔtɛ min tun b'an bɛnbaw bolo o tun bɛ dilan dɔnni kɔnɔ de o bɛ ci mali la ka taa maa kelen pe de ta ameriki a tɛ se muso ma a tɛ se den ma a tɛ se foyi ma moro an ka kɔrɔtɛ o de tun ka di danbaga ye wa bi bɔmu ni marifakisɛ de ka di danbaga ye k'u ka bɔ ka jaabi ta komi ko anw ta ye bida ye ko jumɛn tun ka di danbaga ye parce que anw ta in hali n'o ye tiɲɛni kɔni ye sa o bɛ wuli maa kelen min nɔfɛ o bɛ taa o de nɔfɛ mɛ ani bi ninnu se foyi t'u ye k'u k'a kɛ maa kelen pe de nɔfɛ n'u ma jamakulu dɔ bɔnɛ u b'u yɛrɛ ɲin faga u bɛ se k'u jugu faga u yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ se ka to a la yɛrɛ ayiwa n'anw ta tun développera bi u fila la aw ka ɲatɔnɔ ta k'a sɔrɔ karamɔgɔ k'u tɛ sira bila an ka tɛmɛ ban u ka taa fɔ ninnu ye k'u ka sira bila an ka tɛmɛ k'u ka sira bila an ka tɛmɛ ko an maa ɲinina ma tɛ an yɛrɛ ɲinina ma de don an tɛ maa ɲinina an tɛ maa nɔfɛ mandenw k'o dɔn ka nɔgɔ b'o la de ko anw tɛ maa nɔfɛ an bɛ yɛrɛ ɲini de la an bɛ yɛrɛ ɲini de la an bɛ yɛrɛ kun karan de la ko yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ n karamɔgɔ y'a dan ko anw y'a senkɔrɔma cɛ an ko n'i t'a ɲɛdɔn fewu n ko sen bɛ ka yɛlɛ don yɛlɛ i ka t'i jɔ fo a sanfɛ i ka san lajɛ i ka dugu lajɛ n'i m'i jɔyɔrɔ dɔn pewu i mana da fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la da dɔ in de la i yɛlɛla cogo min na o de ɲini i ka jigin sinɔn fɛɛrɛ kura in ni bɛnsenma ma k'a ra bɛnsenma dun tɛ ko ra a bɛ ɲɛɲini de k'a labaara awɔ nansara mugu o ma kɛ bidaa ye arabu bɔmu ma kɛ bidaa ye nka anw ka kɔrɔtɛ kɛra bidaa ye ee karamɔgɔ sufisari a tɛ nin ye bɛɛ lajɛlen kɔrɔ wa bɛɛ ɲɛ t'a la wa karamɔgɔ min bɔra a sugu rɔ o t'a dɔn dɛ nka min yɛrɛ fana t'a kalama ko a bɔra a sugu la ee karamɔgɔ baara fila de b'i bolo dɛ i b'o nati fɛn wɛrɛ ma ka sɔrɔ k'o nati a yɛrɛ la dɛ an ka karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan ayiwa karamɔgɔ ji karamɔgɔ aramisu mori hayidara kɛnɛ karamɔgɔ a tɛ bɔ ka don ni n dencɛ jewuti sori lɔdugunin kɛnɛ min mɛnna i bɛ fɛ ka n'o de minɛ n na dɛ kɛnɛ kalanden laban worosanaw n pilasi don a tɛ n bolo dɛ awɔ o tuma so filɛ a boli kɛnɛ filɛ karamɔgɔ musa mara filɛ awɔ bamanan karamɔgɔw filɛ a dɔgɔninw filɛ a denw filɛ maa kana bɔ dununfɔ yɔrɔ la ka t'i kɔnɔ fɔ dɛ musa mara i rɔbɛn a kama i mago b'o la cɛ joli joli n k'i ka bɔ i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ i mago b'o la joli joli kelen kelen wa fila fila wa saba saba wa naani naani ko muso danna naani naani ma ja seegin de fɔra naani fila i b'a fɔ k'a tilen dɛ kan'a fɔ i komi ala bɛ kuma cogo min na a kuma i k'a tilen de net jafara y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a fɔra de ko naani naani a ma fɔ naani siɲɛ kelen fo naani fila k'o ye seegin de ye i b'o yɔrɔ in dɔn kuranɛ kɔnɔ ne b'a dɔn foyi t'e kɔnɔna la kuranɛ kɔnɔ musa i nana a kama yɔrɔ bɛnnen don wa o tuma so filɛ a boli